Tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo. Tiyamikire Mulungu chifukwa chakuti walolanso kunena kuti tingathe kukhala nayo nthawi yomva Mau ake ndi kumpembedza. Lero tilinso ndi phunziro lina labwino limene mutu wake tikunena kuti Satan hates Genesis. Do you? Satan hates Genesis, do you? Tipemphere. Atate, mu Dzina la Yesu Khristu, tikufuna tikuthokozeni chifukwa cha mphatso ya moyo, komanso chifukwa chakuti mwalola kunena kuti tikhale nayo nthawi yogawana Mawu Anu. Ine mtumiki Wanu ndakonzeka kuti mundigwiritsenso ntchito ku ulemerero wa dzina lanu. Koma pozindikira kuti ntchitoyi njopatulika, ndikufuna ndiyambe ndi kupempha kuti mundikhululukire. Mutakhululukira mphulupulu za ine, mukhululukirenso mphulupulu za ana anu kulikonse kumene aonere komanso kumvetsera phunziro ili. Ndipo mulole mutipatse Mzimu wanu, atitsogolere mu chilichonse. Mulole Yehova kuti mutiphunzitse, mutidalitse, mutichiritse komanso mutipulumutse. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.

mmene dziko lapansi likufika kumapeto satana wakwanitsa kupanga promote kubweretsa ndi kukweza kwambiri chipembedzo kapena chikhristu kapena dziko lapansi limene limadana likumadana silikukhulupirira tu komanso disregard lilibe ntchito ndi zolankhula za yehova za m'buku la genesis makamaka machapta oyambirira mabuku oyambirira a buku limeneli la genesis today we have people who don't believe who don't believe that God created the world. Lero tili ndi anthu opemphera amene sakhulupirira kuti Mulungu analenga dziko. We have a people who believe that the world came by through a big bang theory. Tili ndi anthu opemphera amene amakhulupirira kuti dziko likuti libwere zinthu zina zikuluzikulu zidagundana mmwambamo. we have a people that believe in evolution alipo anthu opemphera amene amakhulupirira kuti dziko lidatenga zaka zambiri anthu zinthu zochitika nkumasintha from one level to another zimenezi zaonetsera kunena kuti anthu ambiri they don't believe in the seven days of creation Zimenezi ndikuulula kuti Satana wapanga anthu ngakhale opemphera kumadana kusakhulupirira ndi kusapangapo kalikonse kusalingalira za bukhu limeneli. Nchifukwa chani Satana wapanga zimenezo? The beginning of everything, chiyambi cha china chilichonse. The author of it all is in it. amadana ndi buku limeneli satana chifukwa chonena kuti the alpha of it all is in this book chiyambi cha kanthu kena kalikonse chimaululidwa m'buku limeneli la genesis Satan knows, Satana akudziwa that understanding any issue at its beginning results in knowing the truth. Satana akudziwa kuti anthu akamvetsetsa choonadi chimenechi ndiye kuti anthu akazidziwa zinthu kuyambira pachiyambi pake amvetsetsa choonadi cha nkhani ina iliyonse tamvetserani if you can know the beginning that means you will know the truth if you know the truth that means you will know jesus chifukwa chakuti yesuyo he is the truth komanso if you know the beginning, which is the Alpha, and you know the truth, and you know Jesus, you will surely know the end of all things. Amenenso ali Yesu mwini wake, the Omega. Tamvetserani mwina chimene tikutanthauza. What do we have? to know from genesis chimene tikuyenera kudziwa ife ndi chani kuchokera m'buku limeneli la genesis that satan has deprived or perverted people today kuti asadziwe mu chipembedzo perverted today in christianity ndi chani chimene tikuyenera kudziwa cha kubuku la genesis chimene satana wapanga kuti anthu alero asadziwe tiyamba ndi buku limene la genesis chapter 2 genesis chapter 2 verse

tsiku lomwe uzadya umenewo udzafa ndithu yehova akumuwuza munthu mwachidule usa, udye mitengo yonse koma mtengo wapakati usadye odziwitsa zabwino ndi zoyipa ukadya udzafa ndithu nde akubwera thats the first voice imene munthu anayimva the second voice akubwera satana genesis chapter 3 verse 1 to 6 ndipo njoka inali yochenjera koposa zamoyo zonse za mthengo zimene adazipanga yehova mulungu ndipo inati kwa mkaziyo eya kodi anatitu mulungu usadye mitengo yonse ya mmundamu mkaziyo ndipo anati kwa njokayo zipatso zonse za mtengo wa mmundamo tidye Koma zipatso za mtengo umene uli pakati wa m'munda, Mulungu anati, Umenewo musadye umenewo, musakhudze umenewo, chifukwa mungafe. Njokayo ndipo inati kwa mkaziyo, Kufa simudzafa ayi, chifukwa adziwa Mulungu ngokhomerera. Tsiku limene mudzadya umenewo, maso anu adzatseguka, mudzayamba kumaona in the spiritual realm, mudzakhala auzimu kwambiri. Bodza lake limenelo. ndipo mudzakhala ngati mulungu you will be gods there is a pentecostalism lie revealed in here tamvetserani ndakuti ndakuti mkaziyo akuti mukadya umenewo maso anu adzatseguka ndipo mudzakhala ngati mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa mulungu levo imene amakuwuzani kuti mukhale isiyeniyeni ndi yapansi mukamvera ine satana ndi bodza langa kusiya kumvera malamulo a mulungu mukhala apamwamba highly spiritual beings verse 6 ndipo pamene anaona mkaziyo kuti mtengo unali wabwino kudya ndi kuti unali wokongola m'maso ndi wolakalakika wopatsa nzeru anatenga zipatso zake nadya napatsanso mwamuna wake amene ali naye nadya iyenso many points zimene tikupeza pamenepa point number one munditsatire bwinobwino god gave the law mulungu adapereka lamulo satan said don't keep it izizi ndikufuna muone kuti sizisintha mmene mulungu anakhazikitsira zinthu how the devil works He still works that way. He worked that way in Genesis. He will work that way and he is still working that way. Ndi akuti Mulungu akuti sungani lamulo osadya ichi. Satana akuti don't keep it. God wanted man to keep the law. Mulungu adafuna munthu akamakhala akalengedwa adzisunga malamulo a Mulungu. Satan came to free man from keeping the law. Satana anabwera ngati womenyera maufulu anthu kuti musamangike ndi kusunga zolamula za Mulungu. Akupangabe zimenezo lero. Man heard two different voices, munthu adamva mawu awiri. It is always these two voices he has heard up to now. Ndi olankhula awiri amene amalankhula pansi pa mtima pa munthu wina aliyense, Yehova ndi Satana mpaka na lero. God designed man to live by every word that comes out of his mouth. Malingana ndi Mulungu mu Edeni, plani yake inali yokuti munthu wolengedwa okhala mu chidziko chapansi chino adziyendetsera moyo wake chilichonse chimene azinena Mulungu. Munthuyo asamapange kena kalikonse kongopanga za m'mutu mwache, koma aziyendetsera moyo wake, he should live by every word that comes out of the mouth of God. Mateyu 4 vs 4 umboni wake ndi umenewo. Yesu adamuyankhanso Satana motero, Follow Mulungu amafuna kuti munthu should follow what God says. Pa moyo wa munthu wokhala pa dziko lapansi kuti apambane, amayenera azingopanga zimene wanena Mulungu. let god be lord munthu malinga ndi pulani ya mulungu amafuna munthu azimulola mulungu akhale mbuye god should be the boss mulungu akhale mfumu god should be the king akhale mfumu oul- olamulira moyo wa munthuyo But man did as he reasoned and saw it right in his own eyes. What he saw was right in his own eyes by obeying Satan's voice. Koma munthu mulungu atamuuza bwinobwino za mitengo yonse muzidya koma mtengo uwu musadye adaona kuti agwiritse ntchito maganizo ake ndikunena kuti ineyo ndipanga zimene ndikuona kuti muno ndikhale wanzeru maso anga aseguke ndifanane ndi mulungu osati zimene anena mulunguja ndisamvere komano ndipeze zinthu moyo wapamwamba pomvera bodza la satana Mlaliki chapter 1 verse 9. Tikapita ku buku la Mlaliki chapter 1 verse 9 tipezako mawu awa. Mlaliki chapter 1 verse 9 Bible likuti verse 9 chomwe chinaoneka chidzaonekanso the scenario in eden chidzaonekanso will be repeated and chomwe chidachitidwa chidzachitidwanso ndipo palibe kanthu katsopano pansi pano ifeyo tikuyenera tidziwe there is nothing new under the sun chomwe chidachitika chidzachitikanso what is happening now that is a repeat of what happened in eden ndi chiyani chimene chikuchitika lero chimene baibulo tingaliphunzire chimene chili chongobwereza za zimene zinachitika mu eden mariko mariko chapter 10

chiyani kuti ndilandire moyo wosatha hey, eh, tamvetserani good teacher what shall i do to inherit the kingdom of god ah, to receive eternal life be very careful tamvetserani mzimu wa mulungu zimene akuulula pamenepo tikhale ochenjera kwambiri of people who praise They easily divert justice. Tichenjere ndi anthu amene amapa- amatipanga praise ooneka ngati akuyamikira chifukwa amapangisa kuti chilungamo chisachitike even the truth can be withheld ndipo choonadi sichimazindikirika chifukwa cha anthu ngati amenewa Compared, just because these people who support or praise you can be hurt by it. Jesus knew. Anthu awawa amene amabwera mokuchemerera kayewa bigimani wathu achikulire mphunzitsi wabwino ngoopsa chifukwa yesu anaziwa kuti oho mmene analankhuliramu munthu amafuna kuti yesu amu- ampangenso address mosamala momunyengereranso nanga siwa ndi wamakobidi komanso wabwera akuchemerera tamvetserani anthu ochemerera ndi oopsa kwambiri vesi 18 ndakuti ndipo yesu anati kwa iye unditcha ine wabwino bwanji anaziwa kuti ndi tambwali munthu uyu palibe wabwino koma mmodzi ndiye mulungu he wanted to praise jesus amafuna ayamikire yesu and god was not praised by him in his lifestyle amafuna aoneke ngati akuyamikira mulalikiyu koma mulungu amene mlalikiri akumutumikira munthuyu samamupembedza zenizeni pansi pa moyo wace mumvetsa bwinobwino tikapita kusogolo ndi phunzirolo people are worshiping and praising their men of god anthu ngati awa adzaza matchalichi lero a dziko lapansi muchipembedzo chifukwa chani tamvetserani adzadza anthu amenewa lero many people are worshiping men of god more than jesus or god himself mupeza kuti lero anthu ambiri magalimoto awo amatamata mastika i am a child of Evangelist Kaunda akumapanga choncho I am a son of apostle ndanindani I am a daughter of prophet wakuti wakuti amene akutchuka ndi munthuyo anthu akupembedza wanthu anthu mupeza kuti lero ama a- atenga maprofile pa facebook whatsapp zithunzi zawo zinasiya kuoneka angooneka ndi ma man of god lero zithunzi za nyumba maferemu muli ma men of god lero maarmband zovala m'mikono za maprofeti maina awo ali mmenemo anthu afika pomapanga zovala nsalu ngati ya chipani pali man of god anthu afika podinda matishet nkhope ya man of god anthu afika popanga matisheti zipewa This is what this man was trying to do kwa Yesu. Ndiye Yesu anamuuza kuti osabwera ndi yozemberera kundipopa kuti ndisakuuze chilungamo. Wabwino ndi Yehova yekha. Verse 19 tamvetserani ndakuti akuti chani pa verse 19 to 20 udziwa malamulo ndakumtembenukira nde munthu uja akuti ah, ndimaziwadi mphunzitsi malamulo ndimaziwa ndakuti pamalamulopo ukachite zimenezo usaphe usachite chigololo usabe usanamizire nzako usachite mboni onama usanyengeze lemekeza atate ako ndi amako mu njira ina anangombweresa pa the ten commandments the decalogue kuti ngati ufuna kupulumutsidwa uzisunga malamulo verse 21

ndi zonse zouza mulungu malamulo a mulungu Eh? zonsezo ndimapanga tamvetserani tikuphunzirapo chiyani salvation malingana ndi yesu i- will be granted to commandments keepers malingana ndi yesu sanazembe chipulumutso chidzapita kwa anthu osunga malamulo ena amadana kwambiri ndi malamulo amona ngati nkhani imeneyi ndi yoti no ye- ye- yosokoneza ayi ndithu mu ideni a- adamu analephera kuwasunga malamulo adamthamangisamo so nkhani ndi pa malamulo kumwamba kudzalowa anthu akusunga malamulo chivumbulutso chapter 24 22 verse 14 revelation king james version Revelation 22 verse 14 bible limanena kuti akuti blessed are they odala ndiwo that keep the commandments of god osunga malamulo a mulungu that they should enter kuti adzalowe alemba kuti that they should enter into the gates of heaven and have the right to the tree of life ndipo adzakhala ndi ulamuliro ndi ufulu omakadya mtengo wa moyo kumwambako kumene anamthamangitsa adamu ndi hava osunga malamulo kutitako yesu samanama adamuuza zoonadi zenizeni anthu ena amafuna kuti yesu ayankhe kunena kuti nyamuka basi usalimbane nawonso malamulo wapulumuka mwa chisomo Ayi. ine ndimadabwa kuti yesu akunena zomveka chonchi zimene straight from eden tikuphunzira zomwezo koma anthu amafuna kukatenga cholembera cha paulo nkuchimasulira molakwika zija za satana zija zomatembenuza mawu a mulungu kuti adamu adye ndi hava chipatso is what we are doing today kukatenga zolembera za paulo kuzitembenuza kuti usasunge malamulo zinthu zina sizisintha satan hates genesis do you amadana ndi genesis tamvetsera ndi phunziro lathu tikupitira ndi phunziro lathu nde vesi mariko chapter 10 tiyende mwachangu vesi 21 22 akuti vesi 21 ndipo yesu anamuyang'ana namkonda ah, atangonena kuti malamulo onse ndimasunga kuyambira ndili mwana akuti yesu anamuyang'ana ndikumukonda yesu amakonda anthu osunga malamulo ake chifukwa ndi chimene iye amafuna adanenatu ku Yo- yohane chapter 14 verse 15 yohane 15 verse 14 ngati mukonda ine sungani malamulo anga muli abwenzi anga ngati muchita zimene ndikukulamulira ndine if you keep my laws so chifukwa chake anamukonda koma akuwonjezera kanthu kena polemba maliko akuti chani akuti hey. ndipo yesu anamuyang'ana namkonda nati kwa iye chimodzi chokha chikusowa zonse kuchita bwino but one thing lackest thou pita gulitsa zonse uli nazo nuzipereke kwa anthu aumphawi ndipo chuma udzakhala nacho mwamba ndipo ukadze kuno unditsate ine eh, pamenepa mpamene pali nkhani tsopano ndiye akuti jesus loves commandments keepers but this one was not doing it by love vuto linali loti munthu uyu malamulo ankangowasunga ngati kacha ya chiyuda sama analibe chikondi cha mulungu samamkonda mulungu it was salvation by works ichi chinali chipulumutso cha zintchito amadalira ntchito zake not motivated by the love of god chosachokera mukukonda mulungu Today, lero, people deny Jesus anthu amatha kukana Yesu, but do good works of the law. Koma ndikumapita ku church malo kopemphera kambirimbiri, kumapanga ntchito zabwino kuthandiza anthu, kugawira anthu zinthu, kupanga ntchito zabwino koma kukana Yesu. zimene anthu akuchita lero chimodzimodzi mnyamata ameneyo ndiye akuti pochokera ku zintchito zimenezo he expected to have salvation apanso anthu alero amene amakana yesu koma kumapanga kumasunga malamulo yesu si mesiya yesu mulungu alibe mwana koma kumathandiza kumapanga zintchito zabwino kuyembekeza apulumuka ndi zintchitozo yesu akuonetsera kuti mulibemo chipulumutso tamvetserani mnyamatayu he was told to go and sell all pamenepa mpamene tikukhazika phunziro lathu adauzidwa kuti apite akagulitse chilichonse and follow jesus of real value munthu amauzidwa kuti akasiye chuma cha dziko lapansi ndikutenga yesu amene ali ndi value yeniyeni Ndimafuna ndilengeze kunena kuti ndi Yesu yekha amene ali ndi true value. Chuma cha dziko chimatha kupanga depreciate, currency kumatsika. Kalekale Malawi inali 1 ndi 1 ndi pound, lero ndi 1 to 1000 chakuti. Chuma cha dziko chimatha kutha. It's only Jesus amene value yake sisintha. Nde amamuuza kuti tamvetserani jesus is the owner of all siliva ndi golde ndi wake maiko onse ndi miyamba yonse ndi wake adawo amakakamira kukhala ndi timaminibasi timalole timashopu kukakamira timabizinesi la dziko lapansi kukana mwini wake wa zonsezi mutu sumagwira mutu sumagwira he was told to stop nde zimene amatanthauza mmene amati ukagulise chilichonse ukhale wopanda kalikonse ukhale wopanda chuma uzinditsatira no ine yesu amatanthauza chani he was told to stop being his own lord amatanthauza kuti munthu uyu asiye kukhala mbuye olamulira moyo wake omwe asiye kumazisankhira yekha zinthu ayambe kusankha tsopano to accept jesus as lord akabwera kwa yesu chilichonse chimene azipanga azipanga zouzidwano ndi yesu wasiye kukhala boss big man zonse zatha azisatira yesu azimuuza zochita to stop being his own man asiye kukhala munthu woziyendesera moyo wake yekha he was told to die amauzidwa kuti afe Chikhristutu si nkhani ya masewera. Amayenera kuti afe ku zilakolako zace mmene amaonera zinthu and to let Jesus live in him amatanthauza kuti ayambireno tsopano kulola Yesu akhale mmoyo mwake azimuuza kuti timavala chonchi, timadya chonchi, uku sitipita, kulankhula timatero. Eh! Inali nkhani yayikulu kwambiri. Tamvetserani. Genesis akuti the, and Satan hates Genesis do you mulungu mmene ankamulenga adamu ndafotokoza kuti adamupanga create mu njira yonena kuti azimuuza chochita chilichonse nde original plan satana anabweretsa ganizo lokuti zimenezo ayi osamangololera kuti mulungu azikuuza chilichonse zina uzisankha wekha ndi zimene zili mu chipembedzo za masiku ano zimene wayika satana nde he was told mmene amati kagulitsa chilichonse ukabwere opanda kalikonse unditsate ine ndekha amatanthauza kunena kuti he should follow his words mawu a yesu kutanthauza chani muchilichonse mwachitsanzo in the music zimene munthu amayenera kumvera munthu ameneyo amayenera azimvera nyimbo zimene yesu akuvomereza chimenecho ndiye chikhristu kumeneko ndiye kusunga zolamula za mulungu muzoonera pa tv amayenera kuti munthuyu asiye zimene amaonera mapulogalamu amakonda abwere ku moyo owuzidwa ndi yesu azionera mapulogalamu otani munthuyu apa amauzidwa kuti kuyambira lero masitayilo amavalidwe amene umavala ukaponyere uko ubwere kuno tilowe m'baibulo tione kuti zosokesa muzisokesa bwanji munthuyo amauzidwa kuti zokudya simpoti chikununkhira kapena chili mtauni akugulitsa ayi mubwere kuno tipite ku levitiko ine ndizikuuza pa mbuye ndine kuti ichi chokudya it is clean this one is unclean anamu zimene matanthauzo kwa nthawi imene nkhani yomwe basi kubwera osabweranso hayi kagulise zonse surrender all and come and follow me empty tamvetserani munthu yamauzidwa kuti kuyambira lero malankhulidwe ndikuphunzitse ndineyo kuti pakamwa pamene okhala ndi chairman chifukwa mulungu azaweruza chilichonse chochoka pakamwa so nkhani zaboza sizatulukenso chokumwa nditanene ndine zokumwa chifukwa mowa zoledzeretsa ayi mmene ungasankhire opanga naye banja kuyambira lero ukuyenera umve ine ndikuuza kuti muzipanga bwanji chifukwa ine ndi amene ndinakulenga ndiye mulungu amanena kuti ukakhala adventist ukwatire ndi adventist nzako ukakhala mu israeli ukwatire ndi mu israeli nzako do not be equally yoked with unbeliever tikangokamba nkhani imeneyi achinyamata ambiri zimene akulamula mulungu ndi zimenezo iwo amanena kuti ine nkhani imeneyi nde sakufuna kuuzidwa sakufuna yesu akhale mbuye olamulira pa nkhani yokwatira kuti akwatane ndi ndani Ndiye mnyamatayo akuti nkhani imene idamkulira mmene Yesu amanena kuti kagulitse chilichonse unditsate amatanthauza kuti ukwati wako ukamazaupanga ukachoka ku tchalichi kaya mupita kokudya nyimbo zikatuluke mmenemo zikhale zolemekeza Mulungu zimene Mulungu amatanthauza nditasankhe nyimbo ndine malingana ndi kusangalala kwako worship style ingakhale mtchalichi mapembedzedwe ndine na ndine osati masiku ano mmene tikuonekera iyayi zimene zinachitika ku vatican 2 council kuti azilemba kalata kulembera mipingo yonse ya dziko lapansi kuti iyayi chipembedzo anthu akuchithawa achinyamata athawa mwasala nkhalamba zokhazokha ku europe ndi maiko apansi a dziko lapansi nde tipange worship ikhale entertaining ndikubweretsa mabandi mtchalichi kuvina zinabwera through the council of vatican 2 zinthu osamangosatira research mupeza kuti anthu anachita kukambirana zinthu zokuti zibwere chifukwa chipembedzo chimabowa chimagonetsa anthu akabwera kutchalichi kuja basi nyimbo namba 9 o mbiri lipenga limveke anyamata amati koma muno nde mwaumbuli muno mogonetsa bwanji ah sindipita nawo kutchalichi kwanuko basi

pamenepa panavuta kwambiri at this issue on this issue pa nkhani imeneyi of letting jesus be the lord indeed kuti yesu akhaledi mbuye weniweni as in genesis chapter 2 16 and 17 monga amanenera atayima pomuuza adamu i am your god mitengo yonse iyi muzidya uwu musazadye mulungu amafuna zimenezo zimveredwe because he is god koma satana ananena kuti osamamvera ameneyo idyani maso anu atseguka mukhala apamwamba this is what the devil has done and he knows when we teach genesis timuyalutsa nde amakwiya kufanana mipingo yambiri they hate genesis A lot of us today, like Adam, fall on this. We can't let God tell us what to do. Ambiri aife monga adagwa Adam posalola kuti Mulungu awauze choti achite tikugwa pa mfundo yomweyi.

nde m'malo mwake popeza zimene mulungu wanena kuti tichite lamulo lake sitikufuna nde timatembenuka kutembenukira kwa satana amene iyeyo satanayo amatiuza ife mawu ongotembenuza zimene mulungu ananena satana sanena zachilendo ayi amangopita m'baibulo momwemo mulungu akanena kuti zokudya ndi izi zili ku Levitiko chapter 11 muzidya izi ndi izi satana amapita m'baibulo momwemo ndi amapita kulemba lina ndikungolitembenuza lemba lija ndi amvekere cho- cholowa mwa munthu sichiipitsa munthu apapa akuti mchakudya zija zaku Genesis- zaku levitiko zija ponyerani uko musamvere this is how the devil has worked and kubwerera ku genesis

amazitenga kuti ngauzimu kwambiri umamva brother sitikusoweka kumvera malamulo iyayi we are more than conquerors in jesus by his stripes we are healed we are spiritual beings we control the spiritual realm amazitenga apamwamba kwambiri si zoyamba if you go to genesis satana anamuuza adamu kuti mukangokhala osamvera zimene mulungu wanena kuswa lamulo limeneli maso anu adzaseguka muzakhala ngati milungu It's the same lie that the devil propagated in Eden that he is doing today. Nchifukwa chake Yesu adaulula izi pa Mateyu 7 verse 21 to 23 kuti siyense amangotchula pakamwa lip, lip service ambuye ambuye e ndimatsatira Yesu e ndimakhulupirira Yesu e ndine Mkhristu zapakamwa ayi siyense ongoti ambuye ambuye adzalowa kumwamba kumwamba nkopita ochita those who come to the point of doing what jesus is saying amene ochitawo nd'amadzapezeke mu ufumu wa mulungu ndi akufotokoza kuti ambiri azabwera aifetu timachiritsa e timapanga za mphamvu e timagwiritsa ntchito zozizwa e tapanga zakutulutsa ziwanda they will bring ma miracles as evidence kuti yesu amamudziwa ndakuti ndidzafukulira iwo verse 23 kuti pitani uko sindinakudziwani inu anthu ochita kusaweruzika doers of lawlessness akhalidwe lokana malamulo mulungu akanena kuti zokudya ndi izi umva ye ayi zokudya zilibe ntchito malamulo amene anathera pa mtanda za zakudyayi malamulo a moral law ndi awa akhalidwe 10 malamulo amene anathera pa mtanda we are no longer under the law he malamulo azachuma ndi awa iyayi zimenezo mulungu asatiuze chilichonse zokhuza ndi zimenezo ndife achisomo by grace by grace akukana ndi akuti doers of lawlessness mouth confession kungolankhula pakamwa of jesus does not make him lord of your life kungolankhula pakamwa sizimampanga yesu kukhala ndi mbuye wako but heart surrendering koma kugonja kuchokera pansi pa mtima heart surrendering and dying to self ndi kufa kudzisankhira wekha kuundekha kufa iweyo ufe usazasankheso kuzapanga kena kalikonse mmene ukufunira udzingopanga zimene mulungu akunena pamenepo pamenepo ndiye chipembedzo chimenecho kumeneko nkumene nyamata uja zidamuvuta nkhani imene tikuyiphunzira leroyi hello today ambiri lero have walked away pa nkhani imeneyi athawa ngati nyamata uja a walk away physically kuchoka kumanena kuti yesu si ambuye ife tizimapanga zathu ife tilibe nazo ntchito ameneyo ndi mneneri ameneyonso si mesiya tikudikira wena anthu ena amukana physically denying him and ndi enanso millions ma millions and billions spiritually amene ku uzimu they claim amapanga claim to worship him kuti amamusatira yesuyo ndi akhristu but koma denying his commandments kukana malamulo ake or his law or his lordship of their life amenewanso achoka mu uzimu ena akuchoka physically akumukana yesu pakamwa ena akuchoka akumuvomera koma mu uzimu kuchokako chifukwa chakuti they are denying his lordship for their life and his commandments akumukana therefore they have also withdrawn kuchoka in the spirit satana sidolo si- si- simasewerayo ndi dolo wapanga anthu a dziko lapansi kupusitsidwa ndikunena kuti by denying his lordship over their life anthu pokana kuti yesu he cannot tell them who to date pakuti sangawauze kuti asankhe ndani akwatirane ndi ndani pamenepo ankana usatiuze okwatirana naye ndisankha ndekha ndikuyang'ana maonekedwe ndimasankha koka kola body shape malingana ndi chithupi cha tsikana ndimasankha mayeredwe nkhope yake imene imaonekera amasankha anthu kufanya zimenezo osati zimene mulungu anena anthu akukana kuti mulungu awasankhire anthu omanga naye banja so by not allowing jesus to choose for you what to put on to wear pomkana kuti asatisankhire zovala which day to worship pomukana kuti mulungu sangatiuze kuti tisunge tsiku la sabata kapena chilichonse tisankhe chimene tikuonera then we turn Nde satana amakhala wokonzeka nkutiuza kuti iyayi tawerengani pakuti pakuti Paulo ananena kuti munthu asakuweruzeni chifukwa cha tsiku kapena masabata kapena za chakudya kapena akukupasa lemba twisting your understanding kuti pamapeto pake usasunge lamulo la mulungu lija ameneyo ndiye mdyerekezi thats why he hate kuti anthu asamanakambe za genesis chifukwa choti kumeneko timamuulula tipite kotsiriza ndi phunziro lathu mariko chapter 10 uja timalize tsopano verse 23 to 27 verse 23 ndipo yesu anaunguzaunguza nanena ndi ophunzira ake akuti mamuna uja atamuuza zimene zija tiyambire verse 22 koma nkhope yake inagwa atamuuza kuti akagulitse chuma ndi china chilichonse amtsatire yesu inagwa atamuuza kuti ayambeno kuyendetsera moyo wake zimene yesu akunena ndipo anachoka mwa chisoni pakuti anali mwini chuma chambiri verse 23 ndipo yesu anaunguzaunguza nanena ndi ophunzira ake okhala nacho chuma adzalowa mu ufumu wa mulungu ndi kuvutika nanga nanga eh, 24 ndipo ophunzirawo anazizwa ndithu ndi mawu ake koma yesu anayankhanso nanena nawo ananu nkovuta ndithu kwa iwo akutama chuma kulowa mu ufumu wa mulungu verse 25 nkwapafupi kuti ngamira ipyole padiso la singano koposa kuti mwini chuma alowe mu ufumu wa mulungu ndipo anadabwa nanena kwa iye ndipo angathe kupulumuka ndani verse 27 yesu anawayang'ana iwo nati sikutheka ndi anthu koma kutheka ndi mulungu pakuti zinthu zonse zitheka ndi mulungu painful truth pamene tikupita kumapeto Painful truth is seeking wealth without Jesus as Lord is making it hard for yourself to be saved. Choonadi chopweteka chimenecho. Kumakhala bize pa dziko ma business zintchito kuphunzira kusaka chuma chambiri ulibe Yesu ngati mbuye weniweni mmene taphunzitsira apa kuti unafa kuchilichonse umangochita zimene wanena if you have not reached that point but you seek wealth eh, ndiye kuti iweyo ukuyidyesa ngamira imene nkovuta kale kuti ilowe pabowo la singano ukuyinenepesa kwambiri chimodzimodzi kulalikira ngati mulaliki kuwauza anthu mulemera muboola mukhala billionaires ati session ndi ulaliki ndi ulaliki how to make billionaires we are going to make millionaires hey, by the end of one week you will be billionaires by the way nde anthu amen I receive kunenepetsedwa kuti zikuvute kulowa pa boo la singano amalankhulapayu ndi kwawo kumwamba yesu pa anthu amanena kuti "Ha, inu musamangomvera zilizonse ife tizavaya kumwambako akulankhula pa yesu ndi kwawo kumwambako kwa bambo ake kumene anachokera nkovuta kwambiri ngati munthu sanathange ufumu wa mulungu malingana ndi mateyu chapter 6 verse 33 ngati sunathange moyo akati muyambe mwathanga ufumu wa mulungu zikutanthauza kuti uyambe wafika pa moyo okufa iweyo nde mfumu akhale yesu moyo mwakomo nde walowa mu kingdom imene president ndi yesu azinena chilichonse he is the law he is the judge he is the court he is the police he is the army iwe uzingovomera zimene akunena umenewo ndi ufumu wa mulungu ukathanga zimenezo nde zina zonse zitha kupasidwa kwa iwe ndipo sizikakusokoneza tamvetsera statement iyi imene tikulankhula motere akuti so is preaching messages wealth messages is doing the same The world puts wealth as a very great achievement. Dziko lapansi limapanga limauza anthu kuti munthu wa ndalama zambiri wachuma ndiye kuti wapambana mmoyo. But koma to a lot it is their downfall. Ambiri amene ali ndi chuma asanakhale pansi pa ufumu wa Yesu, chuma chimakhala chowakanikitsa kupita kumwamba ndi kupemphera mokhulupirika. koma sitikuti chumacho nchoyipa hayi pa bible sinena kuti ndalama kapena chuma nchoyipa limati muzu wa zoyipa zonse is the love of money not money ndalama kuyikapo imatha kukhala kapolo okhulupirika if you control money umatha kuyuza tiyeni timange nyumba tiyeni tilipire school fees ana but if money controls you sungagone mnyumba imakuuza kuti zuka uzipita kwa mamuna zuka upite ukatenge mahule uzipita ku rest house ikamakutuma so apa chuma akuti sikuti a chuma sakalowa kumwamba ayi koma yesu akuti azalowa koma movutikira kwambiri ndipo sazatha iwo paokha chifukwa zothe- zosatheka ndi munthu zimatheka ndi mulungu akangolola kukhala pansi pa yesu kuzigonjera yesuyo ndi amene angakwanitse kuti iyeyo akalowe kumwamba chifukwa chokuti munthu ameneyo chuma chake sa- saumiranso amachitenga kugwiritsa ntchito ya mulungu koma ngati yesu si mbuye akakuwuza kuti tapereka ndi thandizo kumautumiki wa umanena kuti utumiki wa masiku ano ndili ndi ma program ine ndikuyenera kupita china i want to go to russia kukapanga school so ngati sali mbuye that's where the problem is titseke phunziro lathu ndi mfundo izi tamvetserani satan knows satana akudziwa The world will end with two sides standing in distinct. Satana akudziwa mmene tikutsekera phunziro lathu kuti dziko litha ndi magulu awiri kuyima mosiyana moonekeratu ena uku ena uku zimenezo nde zikuchitika pano m'mipingo ndi malo ena aliwonse mbali imodzi law keepers osunga malamulo by jesus power of the holy spirit Mbali ya kumanja, Okwanitsa kusunga malamulo ndi mphamvu zopatsidwa ndi Yesu, Mzimu Woyera kuperekedwa ngati lonjezo kumawathandiza kuti azikwanitsa kusunga malamulo, kusunga Sabata, osachita chigololo. Yesu uja wapereka Mzimu akuwathandiza anthu aja azisunga. Mbali inayi, Osasunga malamulo, owaphwanya, owakana. mbali inayo owakana malamulo mbali inayo chizungu chake tikuti chani the law breakers denying jesus lordship in the spirit and physically kumukana yesu ngati mbuye moonetsera potchula kuti amene sitimunena ndithu ndi mneneri kapenanso sitimampembedza ndi ena muuzimu kunkana muuzimu kumatchula kuti yesu kumapita malo amene yesu akunena akuwonekera koma akanena kuti vala chonchi kunena kuti usandiuze mavalidwe So anthu awiri, mbali ziwiri zimenezi zikuyenera kuti Satana akudziwa kuti zikhala zikuoneka moteromo. Chivumbulutso chapter 12 verse 17 akufotokoza za mbali ya dzanja lamanja imene akunena kuti malingana ndi iyeyo Yohana anamuonetsa kuti dziko likamazatha mu mpingo wa Mulungu, Chivumbulutso chapter 12 ndi mpingo wa Mulungu udzakhala wa anthu osunga malamulo a Mulungu ndi kukhala ndi umboni wa Yesu, imene ndi gulu la dzanja lamanja opita kumwamba. Chivumbulutso 14 verse 12 akufotokozanso anthu a mbali ya Yesuyi omvera malamulowo kuti apa pano pali chipiriro cha oyera mtima cha iwo osunga malamulo a mulungu ndi kukhala ndi umboni wa yesu awa ndi oyera mtima the saints that will march into heaven mbali inayi mbali inayi okana malamulo malamulo anathera pa mtanda zimenezo ayi tikupulumuka mwa chisomo yesu ndi chisomo koma akunama ana a mulungu ndimafuna ndikuwuzeni Satan hates Genesis, do you? The devil hates the law, do you? The devil hates the Sabbath, do you? Tamvetserani. And the message to spirit kuti mbali zimenezi zionekere mmene dziko likutha uthenga umene mulungu adaukonza kuti anthu a masiku otsiriza zaulalikire kuti ugawe dzikoli pha ena uku ena uku ndi umene tikulalikira wa angelo atatu chivumbulutso chapter 14 verse 6 to 12 akufotokoza ngelo woyamba opani mulungu mpaseni ulemu chifukwa yafika nthawi ya chiweruziro ngelo woyamba pembezeni iye amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi mulungu amene ali mulengi osati wongokuferani iyayi mulungu wa sabata nde akuti ngelo wachiwiri babulo wagwa Ku 18 kuja chivumbulutso 18 1 to 4 akuti tulukani mmenemo anthu anga chipembedzo chasokonekera Tizi- tizauza anthu zimenezi mngelo wachitatu ngati wina apembeza ndi kulambira chilombo the system of the papacy ngati wina alambira fano lake false protestantism mipingo yonse imene ili ana ake amayi ameneyu nalandira lemba lake the mark of the beast 666 sunday law when it is enforced by decree ngati wina alandira sunday as a sabbath ndikukana sabata day number 7 azaponyedwa mu gahena pamaso pa mwana wankhosa ndi angelo ndipo moto wawo suzazima ku nthawi za nthawi Uthenga umenewu wa mark of the beast ndi umene ugawe dziko kuti osunga malamulo ndi sabata ndi kumvera Yesu ngati mbuye ndi mpulumutsi nkuwapatsa mphamvu nkumasunga zolamula zace mzimu waapatsa nkuwakwanitsitsa chifukwa paokha sanakatha nde mzimu waapatsa mphamvu kuti akwanitse kumasunga zonena za mulungu mbali inayi mbali inayi okana malamulo a mulungu koma kumapanga claim ndiye yesu ndi okana malamulo a mulungu kukananso yesu onse ndi mbali imodzi azalandira sunday uthenga umenewu ndi umene ukugawa dziko lapansi nchifukwa chake ndikutsiriza chonchi kunena kuti satan and his angels satana ndi angelo ace who broke the law amene anaswa lamulo in heaven kumwamba and all who did the same ndi onse amene anapanga zimodzimodzi here on earth pano pa dziko lapansi even though jesus gave himself ngakhale yesu adazipereka kuti afere and offered power ndikulonjezanso mphamvu ndi mzimu wake to help them keep the law and like him nde kuti achite ngati iyeyo okanawo will end up in hell azathera ku moto ndikufuna kupemphera chifukwa cha iwo amene akunena kuti ambuye ndamva mtumiki wanu mmene wanenera dziko lapansi lagawika pakati mmene dziko likutha osunga malamulo ndi okana osungawa sakupulumuka chifukwa cha kusunga paokha chifukwa kukusowa kulena amene akukana yesu akusunga malamulo koma a dzanja lamanja akusunga ndi kuwakwanitsa chifukwa chakuti analandira yesu ngati mbuyedi adafa kuzisankhira okha nde waapatsa mzimu wake ndi mphamvu zokuti ayambe kukwanitsa kusunga zonse zimene ankalephera uhule wasiya uhule mfiti wasiya kutamba malamulo onse akusungidwa bwino mosati ife apulumuka chifukwa akusunga malamulo koma chifukwa chakuti yesu adawafera nde ndi chisomo chake ndi mphamvu zake zimene zikukwaniritsa zonsezo sakupanga kena kalikonse pa iwo uku ena akukana chilichonse ndi iwowo angotchula yesu ena akukana yesu koma ali mbali imodzi ponse osasunga malamulo ndi ndani amene akunena kuti ambuye help me mundithandize to accept you as lord indeed kuti ndikulandireni ngati mbuye ndithudi kuyambira lero ndimaona ngati ndinakulandirani koma kuyambira lero sindikufunanso ndizisankhire kena kalikonse ndikufuna ndife ngati paulo paulo adati I do not live I died and now Christ liveth in me. Paulo sindimamumvetsa ana a Mulungu. Paulo adafa ku undekha ndipo Yesu ndi amene amamuyendetsera kena kalikonse. Ngati mungafune zimenezo kuti give me power to keep and observe the law, mundipatse mphamvu kuti ndisunge malamulo and even to love thy law, ndi kuti ndikondenso malamulo anu and to reveal that I love you Jesus by that, kuti ndiulule kuti ndimakukondani inu Yesu pochita zonena zanu. Ngati lili ganizo lanu, ndifuna ndipemphere nanu kwina kulikonse kumene muli. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, tifuna tikuthokozeni chifukwa kuti munalola kunena kuti tikhale nayo nthawi yakumva mawu anu. Tapeza kuti Satana amadana ndi chipangano chakale komanso Genesis kwambiri chifukwa kumeneko nkumene kumaululidwa njira zache zimene akuzigwiritsabe ntchito mpakana lero. kunamizira dziko lapansi. Titatha kumva choonadi ichi, tapanga chisankho ambiri kukulandirani monga Mbuye ndi Mpulumutsi zenizeni. Tikufuna mutithandize kufa ku undekha kuti Inu Yesu mukhale ndi moyo mwa ife ndi kuti mutatipatsa mphamvu ya Mzimu wanu, tikwanitse zimene timalephera kuchita kuti tikusangalatseni ndi kuzapezeka mu ufumu wanu. Yehova, tifuna kupemphera chifukwa cha ana anu onse amene ali m'mavuto osiyanasiyana. Atatha kuthanga ufumu wanu mu phunziro ili, mulole zosowa zawo zina zilizonse ziphatikizidwe kwa iwo. Mutipatse zotiyenera m'moyo wa tsiku ndi tsiku. Musatipatse zochuluka chifukwa mwina tingakuiwaleni ngati Davide. Komanso musatipatse umphawi ndi kusowa chifukwa mwinanso tingatayike ndi kutukwana dzina lanu. mutichitire chifundo yehova ndikufuna kupemphera mwa njira yapadera chifukwa cha dziko la malawi ndi utsogoleri kuti muwachitire chifundo muwatsogolere muwapatse nzeru zoyang'anira mtundu wa dziko la malawi ndi kuupanga kukhala mtundu woopa inu komanso kusamalirana wina ndi mnzake ku ulemero wa dzina lanu ndikufuna kupemphera chifukwa cha ana anu amene atenga mbali mu njira ina iliyonse kupanga kuti utumiki uwu utheke komanso kupemphera ine mwini kuti mundikhululukire ndi kundithandiza limodzi ndi anzangawo kuti tidzapezeke mu ufumu wanu Izi tapempha ndi kukhulupirira kuti zichitika ku ulemerero wa dzina lanu, mu dzina la Ambuye wathu Yesu tapemphera. Amen. Tifuna tithokoze Mulungu chifukwa cha nthawi imene tinali nayo. Potsiriza, tikufuna kunena kuti nkutheka ena mungakhale ndi mafunso, makomenti komanso kufuna mapemphero, zimenezo mutha kupanga.

2 3 6 7 double 1 7 Ena nkuthekanso mungakhale ndi chikhumbokhumbo chothandizira utumikiwu kuti mauthengawo apite kutali, kupita kulikonse kuti tipitirize kujambula ndi kupanga kuti uthengawo ufikire dziko lonse lapansi. Zimenezo mutha kuchitanso pogwiritsa ntchito ma nambala omwewo. Munali ndi ine Evangelist Jimmy Kaunda, Three Angels Ministries. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.